Tá go maith, a chairde. Tá míle fáilte romhaibh isteach inniu agus ceann speisialta atá againn inniu, sin seisiún leis an údar, Tadhg Mhac Dhonnagáin. Scríbhneoir is ea Tadhg atá ildánach, scríobhann sé do dhaoine óga, do dhaoine fásta leis gan dabht. Scríbhneoir scripte is ea é, cumadóir amhrán, tá beathaisnéis scríte aige chomh maith ar Raiftearaí. agus gan dabht bhuaigh an saothar sin go háirithe a bhfuilim ag cuimhneamh air, Mise Raiftearaí an Fíodóir Focal, bhain sé sin Gradam Uí Shúilleabháin, sé sin Leabhar na Bliana, sé sin i 2015. Gan dabht sé Tadhg a bhí mar chomhchruthaitheoir agus príomhscríbhneoir ar an tsraith drámaíochta teilifíse don óige Aifric agus bhuaigh sé go leor gradam de sin, Gradam IFTA trí bliana as a chéile, Gradam Fhéile na Meán Ceilteach. Tá cúpla albam fíormhaith scríte aige chomh maith, d'amhráin dá chuid féin cumtha aige agus taifeadta aige, Solas Gorm an chéad albam, Raiftéirí san Underground an darna ceann, agus chomh maith leis sin cur amach ag cuid agaibh leis ar na halbaim do pháistí, Ceol na Mara, Bliain na nAmhrán, a d'fhoilsigh Futa Fata. agus gan dabht sin arís comhlacht foilsitheoireachta a bhunaigh Tadhg leis. Bronnadh gradam speisialta ar Bhliain na nAmhrán ag Gradaim Leabhar na Bliana Leabhair Pháistí Éireann 2017 agus cuireadh san áireamh é an bhliain chéanna sin i measc 200 scothleabhar na cruinne do pháistí 2017. leis agus tá a shaothar aistrithe go forleathan, go Sínis, go Danmhairgis, go Faróis, go Briotáinis, go Spáinnis, Portaingéilis, Tuircis, Fairsis, Briotáinis, Gaeilic na hAlban, cónaí ar Thadhg sa Spidéal, mar is eol, is dócha, daoibh. Ach an fáth a bhfuil sé farainn inniu, gan dabht, ná go bhfuil sé chun caint ar an sár-úrscéal sin Madame Lazare agus tá duaiseanna náisiúnta buaite ag Tadhg agus aitheantas náisiúnta fachta aige don úrscéal seo. Ach tá scéal níos fearr fós le seachtain anuas aige, sé sin go bhfuil an t-úrscéal ainmnithe le haghaidh an European Union Prize for Literature agus seo an chéad uair riamh gur ainmníodh úrscéal i nGaeilge dá leithéid. So is mór is mór an méid é sin, is mór an gaisce é sin a Thaidhg agus tréaslaímid ar fad é sin leat agus thar ceann Fiontar is Scoil na Gaeilge tá fearadh na fáilte romhat gan dabht agus iarmhac léinn de chuid Choláiste Phádraig atá ionat leis gan amhras. Ach

Tá sé go hálainn an deis seo cuairt a thabhairt ar mo alma mater agus gan mo shuíochán a fhágáil anseo sa Spidéal agus mé á dhéanamh. Océ. So, d'iarr Páraic orm sliocht a léamh ó Madame Lazare agus tá mé chun píosa a léamh nach bhfuil léite agam cheana, tá roinnt píosaí atá léite minic go leor agam ach seo píosa a bhaineann le, tá an scéal, tá sé leagtha amach ina choda éagsúla agus tá, bíonn an t-aicsean ag aistriú in am agus in ionad idir Páras sna 1990idí, agus an Bhruiséil thart ar idir 2015 agus 2017 agus ansin téann sé siar in am chomh maith go dtí na 1930idí agus na 1940idí agus is ar Oileán Árann a thiteann an chuid sin den scéal amach ach i bPáras atá muid i 1995 agus an príomhcharachtar, Madame Lazare, Hana Lazare. Tá a hiníon tar éis básáil agus an t-aon iníon a bhí aici, Brigitte, tá sí tar éis básáil agus iníon amháin a bhí aici siúd, Levana, agus tuismitheoir singil a bhí inti. Mar sin, tá an páiste óg fágtha. faoi chúram na seantuismitheoirí, Hana Lazare agus a fear céile Samuel. So, cuireann sé seo, an píosa seo, síos ar ar bhás agus ar shochraid Brigitte. Is Giúdaigh iad agus is Giúdaigh iad a bhfuil cineál leagan sách docht don chreideamh á chleachtadh acu. So, seo muid. So, tá Brigitte díreach tar éis bás a fháil. An mhaidin ar cailleadh í, shín Samuel clúdach litreach chuig Hana le hoscailt. D'aithin sí an scríbhneoireacht ar an bpointe. Peannaireacht righin a hiníne a bhí ann, creathán an tinnis tríthi mar a bheadh cuisle lag leictreach. Bhreathnaigh sí ar Samuel go ceisteach. Sméid sé uirthi lena hoscailt. Bhí fústráil aici leis, creathán ina lámha féin, leisce uirthi dochar a dhéanamh don chlúdach a dhún Brigitte. Liosta treoracha a bhí leagtha amach ar an mbileog bhán faoi shaol spioradálta Levana agus faoin gcleachtadh creidimh a bhí le fáil aici. Agus ní raibh áit ní b'fhearr le tosú a scríobh Brigitte ná lena sochraid féin. A luaithe is a bhí sí féin imithe ar shlí na fírinne, bhí tús le cur leis an aninut. An chéad chéim ná na baill éadaí a chaithfidís ag an tsochraid a fháil agus stróiceadh a ghearradh iontu os cionn an chroí. Bhí carbhat roghnaithe cheana féin ag Samuel le stróiceadh. Nuair a shín Hana chuige an scairf a bhí roghnaithe aicise an ceann Hermes a b'ansa léithe, d'fhéach sé uirthi go ceisteach. Shín sí chuige an siosúr. Chuir sé gearradh ar imeall na scairfe, ansin thóg sise an t-éadach mín ina dhá lámh arís agus tharraing le stróic gharbh a chur trasna uirthi. Sheas Levana os a gcomhair ar feadh an ama í ag déanamh maoirseacht shollúnta ar a raibh á chur i gcrích. I marbhlann na hospíse bhí Brigitte le leagan amach ar an sean-nós traidisiúnta ag mná an teaghlaigh. Ach ní raibh de ghaolta ban sa saol ag Brigitte ach Hana féin lena corp a réiteach don tsochraid, mar sin d'ainmnigh sí a dlúthchara Erzsi agus triúr eile dá lucht aitheantais le cuidiú le Hana an corp a ghlanadh, é a leagan os cionn cláir agus é a chlúdach le línéadach. Mná cineálta a bhí sa gcomhluadar ban, Lig siad do Hana fanacht ina tost a fhad is a bhain an cúigear acu róba an ospidéil den chorp seargtha agus a nigh é le spúinse tais. Agus corp Brigitte á chasadh agus á shíneadh, d'airigh Hana gur cheart go mbeadh sí ag ligean uaill chaointe di. D'airigh sí go raibh a colainn féin ag cur thar maoil le huisce goirt, ach má bhí, ní raibh sí in ann oiread agus deoir amháin a shileadh. Nuair a bhí deasghnáth an ghlanta curtha i gcrích, bhí an corp le síneadh sa chónra shimplí giúise, le tabhairt ón ospís díreach chuig an tsionagóg agus le cur i gcré na cille taobh istigh de cheithre uair fichead i ndiaidh an bháis. Lá na sochraide, de réir threoracha Brigitte, bhí cosc ar a' rabbi a bheith ag caint ar an saol a bhí caite ag Brigitte Lazare. Ina ionad sin, bhí sé le labhairt ar an gcreideamh agus ar an oidhreacht shaibhir a bhí le á bhfágáil le huacht ag a hiníon álainn, Levana. Agus a taisí saolta leagtha sa gcré, bhí Hana agus Samuel le trí cinn de scaoba créafóige an duine a chaitheadh síos ar mhullach an chónra. Rinne siad sin, Levana ina seasamh lena dtaobh, í ag stánadh síos sa bpoll dubh, fáiscthe le ceathrúin Erzsi. Bhain an chréafóg agus na cloichíní torann toll as an ádhmad, iad ag cnagadh ar dhoras a bhí glasáilte go deo. Ansin sheas lucht na sochraide ina dhá líne agus shiúil Hanna le Bheanna agus Samuel tríothu ar chosún, ar chosán a dhírigh iad i dtreo an tsaoil nua a bhí rompu. So sin é.
Go raibh maith agat, a Thaidhg, as sin. Agus má tá an ceart agam, tá an t-úrscéal seo, tá sé ar an dara cló anois, an bhfuil? Tá. Tá. Tá. Agus Tá. um, so tú féin ag cur sin san áireamh agus an t-ainmniúchán a fuair tú an tseachtain seo caite conas mar a mar deir na Meiriceánaigh conas mar a bhraitheann tú fé sin ar fad nó mar mar údar agus mar fhoilsitheoir. Bhuel, chaithfinn a rá go go mbraithim go maith faoi. Um, sílim go bhfuil sé ar an rud is mó, b'fhéidir, a chruthaigh mé riamh, idir cheol agus rudaí éagsúla atá déanta agam. An rud is mó a ndeachaigh daoine ón bpobal i dteagmháil liom faoi, le cur in iúl dom gur thaitnigh sé leo, Chuaigh daoine i dteagmháil liom go díreach, daoine nach raibh aithne ar bith agam orthu, cuid mhaith daoine, agus ansin bhí go leor leor anonn 's anall freisin ar Twitter agus mar sin de. Agus d'ardaigh sé sin mo chroí ó dháiríre píre, bhí sé go hálainn an cineál sin aiseolais a fháil agus théis maireachtáil leis an scéal ar feadh roinnt blianta agus théis bheith ag iarraidh a. tharraingt i dtólamh a chéile agus ciall a bhaint as agus mar sin de. Bhí sé go hálainn nuair a bhí sé scaoilte amach sa saol gur cheap daoine go raibh fiúntas leis sin.
Cinnte, cinnte, sea. Agus díreach mar óstach a chairde is i bhfoirm, níor luaigh mé, is i bhfoirm Q&A a bheidh sé seo agus beidh deis agaibh féin ar fad ceisteanna a chur ar Thadhg chomh maith i gceann tamaillín. Ach. Cad fé, gan dabht, tá mé ag cuimhneamh ar an teideal, tá mé ag cuimhneamh ar an scéal, ar an snámh idir réimsí ama agus mar sin de. An bhféadfá labhairt linn ar bhlas idirnáisiúnta an tsaothair agus, gan dabht, tá mé ag cuimhneamh ar do thaithí féin mar fhoilsitheoir, ar shaothair iltíreacha is mar sin de, nó gan dabht tá rud eile ann, b'fhéidir, an léiriú é seo ar rud nádúrtha sláintiúil, sé sin gur féidir na nithe seo ar fad a nochtadh trí mhionteanga ar bith agus gan dabht tá an Ghaeilge an-láidir sa Bhruiséil fé láthair agus aitheantas sa bhreis tuillte aici agus na rudaí sin ar fad. An bhféadfá labhairt ar chuid de sin linn?
Bhuel, is cinnte, is dóichí, nuair a bhí mé ag iarraidh an rud a scríobh, ní raibh mé ag cuimhniú ar ghaois an áir, ní raibh mé ag breathnú go fuarchúiseach ar an ábhar a bhí agam agus níor dhúirt mé liom féin, má dhéanaim ar an gcaoi áirithe seo, beidh, beidh úrscéal iltíreach agam agus, agus, eh, ní, ní hin an rud a bhí i gceist, a bhí ar siúl agam. Ahm. Thosaigh mé ar an ar an ar an scéal sa mbliain 2016 agus an bhliain roimhe sin tháinig leabhar uaim, an an chéad leabhar cineál deacair ar bhealach a bhí scríofa agam do dhaoine fásta, an an an bheathaisnéis ar ar Raiftearaí, file pobail as mo thaobh tíre féin de Chontae Mhaigh Eo agus. taobh tíre Uaitéir Mhic Gearailt chomh maith, Coillte Mach agus Liadáin agus taobh sin tíre. Agus so bhí bhí roinnt blianta caite agam le sin. D'eascair sé sin as scannán faisnéise drámaíochta a scríobh mé do TG4 agus théis dhom a bheith ag obair ar an scannán sin Bhí rudaí nua foghlamtha agam faoi Raiftearaí nach raibh ar eolas agam agus shocraigh mé go ndéanfainn tuilleadh forbartha ar an gcreatalach sin is go ndéanfainn leabhar as. So thaitnigh sé sin go mór liom, bhain mé fíor-thaithneamh as agus nuair a bhí an leabhar amuigh agus nuair a bhí cuid den obair seo déanta agam, d'airigh mé uaim é agus d'airigh mé uaim cineál tionscadal am cineál suntasach mar sin a bheith idir lámha agam, agus bhí smaoineamh théis teacht isteach i mo cheann a raibh fonn orm a fhorbairt. Agus i ndáiríre, thosaigh sé mar thionscadal pearsanta, i ndáiríre. Ní raibh mé cinnte an mbeinn in ann úrscéal a scríobh, ní raibh sé déanta agam riamh roimhe, agus bhí mé ag iarraidh díreach triail a bhaint as. Tá sé chomh simplí leis sin. Agus an áit ar tháinig an chéad chineál spreagadh, An síol den scéal, d'eascair sé sin as scéal a d'inis m'athair dhom faoi fhear ar an mbaile se'againne i gContae Mhaigh Eo agus nuair a bhí sé amach sna blianta agus is dóichí gur b'fhéidir sna 1920idí b'fhéidir a cailleadh an fear seo, nuair a bhí sé amach sna blianta bhí, d'éirigh sé cineál an-scaipthe san intinn, is dóigh gur tháinig néaltrú de chineál eicínt air agus chaill sé an cumas de réir a chéile cumarsáid a dhéanamh le daoine agus i ndeireadh báire bhí caint fágthaí aige ach an t-aon chaint a bhí fágthaí aige ná Gaeilge Agus Béarla ar fad a labhair sé lena bhean agus lena chlann agus lena gharchlann, is dóigh, agus is dóigh gur mar sin a bhí sa bpobal ag an bpointe sin. Ach is léir gur fear é a tógadh le go leor leor Gaeilge ina thimpeall, mar sna míonna deireanacha dá shaol ní raibh uaidh ach, ní raibh ag teacht uaidh ach Gaeilge. Agus. Chuir m'athair suim sa scéal sin agus d'inis sé dhomsa é mar gur duine mé atá ag plé le Gaeilge le fada an lá agus chuir mé féin an-suim ann agus so thosaigh mé ag an bpointe sin le carachtar a raibh go leor Gaeilge i gcúl a chinn nó i gcúl a cinn, níl mé cinnte fiú ar fear nó bean a bhí ann ag an tús, agus go raibh an t-eolas seo agus an t-ábhar seo ar fad i gcúl intinn an duine seo. Agus ansin shocraigh mé oibriú amach nó fáil amach Cén fáth go mbeadh an t-eolas seo ar fad cineál coinnithe i bhfolach, go raibh an t-eolas seo coinnithe i bhfolach ar feadh ar feadh saol an duine, ar chúis a bhí drámatúil agus ar chúis a bhí a bhain le cineál stair mhothúchánach an duine? Agus de réir a chéile ag triail rudaí, ag glacadh le cuid de na rudaí a thriail mé, ag caitheamh amach cuid mhaith, Píosa ar phíosa, beagán ar bheagán, thóg mé cineál an snáth sin den scéal, an bhean seo, Madame Lazare, a raibh a saol caite aici i bPáras agus a raibh a cúlra fírinneach ina rún mór daingean dorcha. Ansin thosaigh mé ag cuimhneamh ar chúlra Gaelach a bhí aici agus is dóigh go mbaineann sé, ar bhealach, a Phádraig, bhfuil a fhios agat, luaigh tú an cineál cúrsaí mionteanga agus mar sin de. Agus ar bhealach is dóigh go mbaineann sé seo ar bhealach le polasaí atá cineál leagtha amach dom féin mar scríbhneoir ficsin, sé sin, airím féin, mar scríbhneoir go pearsanta, go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh cineál réalachas teanga áirithe i gceist leis an rud a scríobhaim. Agus an rud atá i gceist agam leis sin ná, ba mhaith liom má tá mé ag scríobh ficsin i nGaeilge, go mbeadh sé le tuiscint gur i nGaeilge atá ar a laghad cuid de na carachtair, na carachtair ag maireachtáil, agus gur i nGaeilge atá an t-aicsean i ndáiríre ag titim amach. Sea, so theastaigh uaim carachtar Gaeltachta a dhéanamh don duine seo a raibh an chuimhne seo aici. So shocraigh mé í a lonnú in Árainn agus ansin thosaigh mé ag cuartú cineál cuimhní agus tá an-suim agam go pearsanta i gcúrsaí béaloidis, tá roinnt mhaith oibre déanta agam ar an mbéaloideas ar bhonn cruthaitheach, ábhar do pháistí cosúil le Gugalaí Gug agus mar sin de, agus is dóichí gur fíor a rá i gcaitheamh na mblianta go bhfuil mé tar éis titim i ngrá leis an ábhar sin. Agus chomh maith leis sin, tá, is dóichí, an cúlra a bhaineann le Raiftearaí agus agus mo spéis sa gcumadóireacht amhrán agus sa bhfilíocht bhéil agus sa sa stuif sin ar fad. So, shocraigh mé go mbeadh go leor ar eolas ag an duine seo, ag an mbean seo, go mbeadh cúlra aici agus í ina páiste a bhí thar a bheith saibhir ó thaobh na rudaí sin ar fad. Agus nuair a bhí mé cineál ag póirseáil agus ag cuartú ábhair a mbeadh eolas aici air, mar a déarfá, tháinig mé ar leabhar iontach a scríobh Pádraig Ó Héalaí, an béaloideasaí, a bhfuil cónaí air siar an bóthar uaim anseo in Indreabhán, tá sé ina chónaí, agus scríobh Pádraig leabhar iontach dar teideal An Slánaitheoir ag Siúl ar an Talamh, agus mara bhfuil dul amú orm, is é an cineál is, leagan leabhair den tráchtas. dochtúra, sílim, a rinne sé agus an t-ábhar a bhí ann ná cineál suirbhé ar scéalta béaloidis a raibh carachtair ón mBíobla ina gcroílár. So shocraigh mé go mbeadh rudaí den tsórt sin ar eolas ag an bpríomhcharachtar, Hana Lazare, i gcúl a cinn. Agus ansin tháinig mé ar ábhar nach raibh eolas agam air. Tháinig mé ar ábhar i leabhar Pháraic. áit a raibh na Giúdaigh á gcur i láthair mar ar bhealach thar a bheith diúltach sna scéalta traidisiúnta, sé sin, thosaíodh scéal ar an gcaoi seo, Bhí an Slánaitheoir ag siúl ar an gcladach lá nuair a chonaic sé chonaic sé slua Giúdach ina threo agus iad ag iarraidh é a mharú agus d'fhéach sé thart go bhfeicfeadh sé cén chaoi a bhféadfadh sé éalú uathu. So, ní raibh eolas agam ar ar ar an snáth áirithe seo sa traidisiún béil in Éirinn agus chuir mé an an-suim go deo ann agus sin é an uair ar thosaigh mé ag cuimhniú go mb'fhéidir gur i measc na nGiúdach a bhí sí ina cónaí i bPáras. agus go mb'fhéidir go gcuirfeadh an chéad uair ar chas sí, mar a déarfá, ó thaobh na samhlaíochta leis na Giúdaigh í ina páiste, go mbeadh sé sin, go mbeadh cineál coincheap áirithe aici do na Giúdaigh agus go mbeadh sé spéisiúil agus íorónta agus b'fhéidir tragóideach ach cinnte spéisiúil agus úsáideach freisin ó thaobh na drámaíochta má tá tú ag iarraidh breathnú air ó thaobh teicníc dhó, go mbeadh an cineál, go mbeadh an choimhlint sin ann mar is í an choimhlint i ndáiríre croílár na scéalaíochta. So is mar sin a tháinig sé agus ansin tá, tá. Tá aistritheoir freisin sa gcuid comhaimseartha den scéal agus is aistritheoir Éireannach é a bhfuil jab faighte aige le Coimisiún na hEorpa sa mBruiséil agus ach ina chroí istigh is fear béaloideasa é. Anois, bhí orm déileáil leis sin, bhí sé sin tábhachtach ó thaobh an phlota, ó thaobh an dá shnáth a tharraingt le chéile ach mara ndéanfá ach díreach Liobhána agus í ina bean óg nó fásta a chur ina cónaí sa mBruiséil agus ansin buaileann sí leis an mbéaloideasaí ar aistritheoir anois é, d'fhéadfá cineál breathnú air sin agus a rá, bhuel anois nach raibh sé sin handy gur raibh an duine sin ar fáil le freastal ar an bplota. so bhí scéal le cumadh faoi siúd agus bhí cúlra le tabhairt dhó siúd agus léiriú eile is dóigh ar shaol na Gaeltachta sa lá atá inniu ann agus ar chultúr na Gaeltachta sa saol comhaimseartha agus so tá na rudaí sin ar fad cineál a' preabadh dhá chéile ar bhealach sna píosaí éagsula, sna coda éagsula den leabhar. So is mar sin ndáiríre a tháinig cineál cruth ar an leabhar.
agus sin é an rud is dócha, tá sé deacair é a chur i gceist ach dáiríribh agus mé á léamh, is é sin, ní haon iontas dom go bhfuil gradam nó go bhfuil ainmniúchán Eorpach nó aitheantas Eorpach faighte ag an úrscéal mar is úrscéal Eorpach é dáiríribh agus B'in an rud arsa mé féin, is duine mé uaireanta a chaitheann go leor ama, go leor ama ag aerfoirt is mar sin de agus mé a rá liom féin a bhraithfeadh duine an-soifisticiúil ag léamh an úrscéil seo ag fanacht ar eitleán mar sin, tá's againn go bhfuil gnéithe éagsúla de i gceist agus labhróidh mé arís b'fhéidir ar an seanchas is mar sin de ach díreach ag b'fhéidir cloí leis an leis an rud san a luaigh tú fén gcultúr Giúdach. An bhféadfá insint dúinn fén taighde a rinne tú ar an ar an Uileloscadh agus ar an gcultúr Giúdach agus agus a gcuid cleachtais ó thaobh creidimh de is mar sin de? Bhuel, ó thaobh cúrsaí creidimh dhó, bhí mé ag iarraidh cineál pictiúr a chruthú den den den den phobal Giúdach seo agus an creideamh a bhí ag cur brú ar Madame Lazare, bhí sé ag cur brú ar a hintinn mar gur airigh sí ciontach go raibh sí tar éis ligint uirthi gur Ghiúdach í agus go raibh sí tar éis ligint uirthi gur duine í a tháinig slán ón Uileloscadh. So ó thaobh taighde dhó, Thosaigh mé cineál ag cuartú eolais faoi dheasghnátha na nGiúdach agus faoi na deasghnátha a bhain leis an rud a léigh mé ag an tús ansin cúrsaí sochraide agus cúrsaí an chaoi a ndéanann pobail áirithe cleachtadh, mar tá go leor cineálachaí pobail. ann sa nGiúdachas. Agus ansin bhí an t-ádh liom gur aimsigh mé Rabbi a raibh Gaeilge aici. Ahem. Agus is ar Twitter a d'aimsigh mé í. Ahem. Bean í, ní raibh fhios agam go raibh a leithéid de rud ann agus, agus, agus Rabbi, Rabbi baineannach. Tá. Meiriceánach atá in, lonnaithe in New Jersey. agus tá cúlra Éireannach aici. A máthair, sílim, nó a seanmháthair, níl mé cinnte, sílim gurb í a máthair a bhí i gceist, a thiontaigh ar an gcreideamh Giúdach nuair a phós sí agus so tá an bhean seo, Cecilia Bayer an t-ainm atá uirthi. Agus tá an-suim aici chomh maith sa sa sa dúchas Gaelach agus tá sí ag foghlaim Gaeilge agus tá amhráin Ghaeilge aici agus seo agus siúd agus duine fíorspéisiúil. Agus chuaigh mé i dteagmháil léithe agus mhínigh mé di a raibh ar siúl agam agus chuir mé ceist uirthi an an nuair a bhéinn réidh an an bhféadfainn cineál dréachta de na píosaí a bhain le saol na nGiúdach a chur chuici agus an mbeadh sí sásta cuidiú liom cúrsaí, díreach cúrsaí cruinnis ó thaobh an scéil, a sheiceáil. Rud a rinne agus tháinig sí ar cuairt go hÉirinn an samhradh seo caite, d'fhan sí linn anseo ar an Spidéal Agus so tá tá cara nua agam de bharr de bharr na hoibre seo. Ach eh chuidigh Cecily go mór liom an an an eh an taighde sin a eh thabhairt liom. Eh ansin ó thaobh eh eh Uileloscadh is mar sin de, em b'as an scéal atá ag Hanna Lazzara atá inste aici ar feadh a saoil ná gurb as eh Tuaisceart na hEorpa di, gurb as an Eastóin di. Agus b'éigean dom cineál taighde a dhéanamh ar líne faoi cé mar a bhí cúrsaí san Eastóin, cén cineál pobail a bhí ann, díreach le seiceáil an oibreodh an cúlra sin agus bhí mé sásta go maith go raibh mé in ann an t-eolas ar tháinig mé air a shníomh isteach agus é An rud atá tábhachtach, sílim, ná eolas. Tá sé tábhachtach go mbeadh eolas agat agus taighde déanta ach tá sé tábhachtach é a shníomh isteach chomh nádúrtha agus is féidir leat sa scéal sa gcaoi is go bhfuil, ar bhealach, go bhfuil tú beagnach ag cúléisteacht leis na sonraí seo seachas go bhfuil an. an scríbhneoir ag rá, Bhuel, stop anois, díreach tógfaidh muid sos beag ón scéal agus míneoidh mé dhaoibh an píosa seo. Agus tá cineál, tá teicníc áirithe i gceist leis sin agus is dóigh gurb in ceann de na dúshláin a bhí agam mar dhuine a bhfuil cuid mhaith taithí aige ar scríobh don scáileán, a bhí anois ag iarraidh a bheith a' plé le húrscéal a scríobh. So bhí go leor leor le foghlaim agam agus airím go bhfuil cuid mhaith le foghlaim fós ach bhí sé an-suimiúil dom mar phróiseas a bheith ag iarraidh an cúlra sin, an cúlra cineál atá an-phréamhaithe i gcúrsaí teicníc agus agus cúrsaí ceirde, mar tá tá an cheardaíocht thar a bheith tábhachtach sa scríbhneoireacht scripte agus déantar go leor leor staidéir ar an gceardaíocht agus ar theoiricí scéalta agus ar ar an gcaoi le scéal a thóigeáil, amhail is gur siúinéir thú atá ag déanamh boird nó rud eicínt, go bhfuil fhios agat go praiticiúil cén chaoi leis an rud a chur le chéile sa gcaoi is go seasfaidh sé ar a chosa mar scéal agus go dtaitneoidh sé le daoine. So, so bhí sé suimiúil a bheith ag cineál leathnú amach i dtreo an úrscéil agus an tsaoirse bhreise a thugann san, an, an, foirm an úrscéil don scríbhneoir. Bhí, bhí, bhí sé sin suimiúil. Go leor, go leor, go raibh maith agat a Thaidhg. Agus eh, tá san, an bhféadfá rud beag a insint, tá san go, bhí, tá tú tar éis an méid áirithe ráite cheana féin, b'fhéidir, fé fé shaíocht iarthar na hÉireann agus, b'fhéidir, an obair atá déanta agat ar shaothar Raiftearaí. Ach cad fén ról, b'fhéidir, a bheadh ag Raiftearaí nó ag seanchas na sceiche? Do thaitn sé sin go mór liom, an tslí a raibh Mairéad, is dócha, mar chailín óg, an tslí a raibh sí páirteach ann, go raibh sí cineál curtha i dtreo na hoibre, is dócha, gur. an obair sin ar a dtugmid Bailiúchán na Scol anois uirthi agus agus fiú cuid de na nósanna sin agus an tslí ar thosaigh an scéalaíocht sa gheimhreadh, cineál, gur thugadar an ghrian isteach, is dócha, sna hoícheanta dorcha sin leis an scéalaíocht, gur tugadh cead isteach di is mar sin de. So b'fhéidir is ea do chur amach, b'fhéidir, ar sin ar shaíocht Iarthar na hÉireann agus ról seanchas na sceiche. Dá bhféadfá rud éigin a rá linn fé sin, b'fhéidir, a Thaidhg?
Cinnte, cinnte, agus b'fhéidir go ndéarfainn rud beagáinín, beagáinín níos ginearálta freisin. Tá an-ghrá agam féin don cheol agus, agus do na hamhráin agus an saol sin ar fad agus le tamall de bhlianta anois tá, tá grúpa cairde againn anseo i gCois Fharraige ag teacht le chéile ar bhonn seachtainiúil, níl mé ag rá go mbímse ann chuile sheachtain ach bím ann rialta go maith agus tá muid théis cineál aistriú ó phub go pub i gcaitheamh na mblianta ach bíonn an teacht le chéile ann. Tá sé measartha foirmiúil mar sheisiún ach airím go bhfuil sé fíor, fíor chosúil leis an sean-airneán a bhíodh ann mar Tá an rud sin atá cineál cáillte cuid mhaith san Eoraip, sé sin an cineál, an bhearna idir an ceoltóir nó an t-oirfideach agus an lucht, an lucht féachana. Go minic bheadh muid ag tíocht le chéile i gcaitheamh an gheimhridh agus gan mórán againn ann ach amháin na hoirfidigh, mar a déarfá, na ceoltóirí nó na hamhránaithe, ach is ag casadh dá chéile atá muid agus sin é an áit a bhfuil an sásamh. Níl muid ag iarraidh dul i bhfeidhm ar lucht féachana nó ar lucht leanúna agus théis roinnt blianta a chaitheamh i gcomhluadar na ndaoine sin, thug sé deis dom go leor leor machnaimh a dhéanamh ar an rud is traidisiún ann agus ar an bhfeidhm atá ag an amhránaíocht ar an sean-nós, cuir i gcás. i bpobal na háite. Agus is í an amhránaíocht ar an sean-nós, b'fhéidir, an ghné den traidisiún béil is fearr atá théis teacht as an athrú mór saoil a tháinig sna seachtoidí nuair a thosaigh na teilifíseanna ag landáil i dtithe daoine. Tá an amhránaíocht ar an sean-nós fós beo beathaíoch agus ildaite i gConamara agus.

Ansin maidir le Raiftearaí, tá sé an-suimiúil a bheith i mo chónaí anseo i gConamara mar Mhaigh Eoch agus mar dhuine ó cheantar Raiftearaí agus mar dhuine, is dóichí, atá luaite le Raiftearaí ó thaobh mo chuid cumadóireachta agus mar sin de, bhí amhrán agam blianta ó shin a rá. a rá agus a bhfuil, is dóichí, eolas air i gConamara, Raiftearaí san Underground agus ansin rinne mé an an leabhar agus is dóigh go raibh mé faoi agallamh roinnt uaireanta ar Raidió na Gaeltachta is mar sin de. So tuigeann daoine go bhfuil an ceangal seo ann agus eh ní áibhéil ar bith a rá go bhfuil grá ag muintir Chonamara do Raiftearaí. agus tá an-tóir acu ar a chuid amhrán grá agus ar bhealach is an rud faoi Raiftearaí ná gur carachtar béaloideasa ann féin é, go bhfuil go leor leor scéalaíochta ann faoi Raiftearaí, faoin gcineál carachtair a bhí ann, sa gcaoi chéanna is gur carachtar béaloidis é Dónall Ó Conaill, cuir i gcás. agus agus ar bhealach airíonn na daoine, na daoine níos sine a bhfuil eolas agus cuimhne acu ar na scéalta sin acu, airíonn siad gur gur cuid den phobal é mar gur chuala siad a muintir ag caint air. Ansin Seanchas na Sceiche, bhuel, ar bhealach tá, is dóichí go bhfuil, b'fhéidir, ról beagáinín siombalach ag an dán sin sa scéal mar sníonn sé thríd an scéal ar bhealach ó thús deireadh. Nuair a bhuaileann muid le Muraed agus í ina cailín beag, tá an bailitheoir béaloidis ag tíocht ag a teach agus tá an t-athair, fear, fear mór seanchais é, tá sé ar a mhíle dícheall an dán fada, mar a thugann Muraed air, ní thugann sí seanchas na sceiche air ó thús deireadh mar bhí mé ag iarraidh cineál cloí le cineál dearcadh an pháiste, tugann sí an dán fada atá ag Deaide cineál, so tá Deaide ag iarraidh an dán fada a rá ó thús deireadh go maith agus go foirfe agus is duine cineál neirbhíseach é agus níl ag éirí leis agus tá Muraed mar a bheadh cineál chúntóir ag an athair mar go bhfuil an-chuimhne aici agus tá an-chumas inti agus is léir gur páiste meabhrach í agus tá an-suim aici san ábhar seo agus tá sí ag iarraidh a bheith ina cuid den saol seo agus sin an cineál an t-uaillmhian atá aici mar pháiste agus mar dhéagóir tá sí ag iarraidh a bheith ina Ina scéalaí, tá sí ag iarraidh a bheith ina duine suntasach inti féin i saol an bhéaloidis. So, ansin, is dóichí, an rud atá ar siúl agam ansin ná an duine a raibh an chuimhne i gcroílár a saoil, i gcroílár a cultúir, i gcroílár a féiniúlachta, sin é an rud atá múchta nuair a imíonn sí go Páras agus nuair a ligeann sí uirthi gur duine de chúlra eile ar fad í. Agus sin, tá cineál tragóid ag baint leis sin freisin.
Mm. A Thaidhg, go raibh maith agat. Agus d'fhéadfainn ceisteanna eile a chur ort ach tá mé ag féachaint ar an gclog agus b'fhéidir gur mhaith le duine éigint eile cúpla focal a rá, níor mhaith liom an deis sin a cheilt orthu. An bhfuil aon cheist ag éinne? A Ghearóidín, sea. Go raibh maith agat a Phádraig. A Thaidhg, thaitin an t-úrscéal go mór liom. Bhí mé an-tógtha leis, bhí mé an-tógtha ar fad leis. Agus go dtí, scéilín beag bídeach, dúirt mise le, déarfainn, triúr nó ceathrar, tá a fhios agat, i ndiaidh domh an rud a léamh. Caithfidh sibh an t-úrscéal seo a léamh, tabharfaidh mé ar iasacht daoibh é. Tá a fhios agat. Tá a fhios agat, tugann tú leabharthaí ar iasacht. Mm, cinnte. Agus an rud a dúirt gach uile dhuine díofa, ná tá sé agam cheana féin, nó caithfidh mé a cheannach, tá a fhios agat. Agus shíl mé go raibh sin iontach spéisiúil mar tá a fhios agat an cineál hesitance a bhíonn ann nuair atá tú ag caint ar na húrscéalta Gaeilge? seo, siúd is araile, tá a fhios agat, cuid mhaith den am ní bhíonn ach bhí sé rós ar fad ar fad ach an ceist bheag atá agamsa ná bhí tú ag caint ansin ar an dóigh ar shnigh tú, tá a fhios agat, na nósanna Giúdacha etc sa scéal agus an dóigh a raibh ort neart taighde a dhéanamh ag an am céanna so an cineál ceist, níl 'fhios agam an bhfuil aon chéill leis an cheist ach ar chuir an taighde sin isteach ar an phróiseas cruthaitheach in am ar bith. An bhfuil, nach bhfuil ciall leis sin ach an dtuigeann tú an rud tá mé a rá ansin? Tá a fhios agat, go raibh ort a bheith sáite i rudaí eile seachas an próiseas cruthaitheach agus ar chuir sé sin isteach ort.
Sin ceist an-spéisiúil. Ní dóigh liom gur chuir mar is dóichí gurb é an rud a bhí ann ná go raibh mé ag cuimhniú ó thaobh abair radharcanna nó ó thaobh cineál codach an scéil go raibh go raibh mé a rá liom féin, bhuel, caithfidh an méid seo tarlú agus so caithfidh sochraid a bheith ann so caithfidh mé fios a bheith agam cén chaoi go díreach a n-oibríonn sé sin agus níor was is dóichí go bhféadfá go bhféadfá tú féin a thumadh agus a bhá sa taighde agus shocraigh mé, bhuel, ní raibh an t-am agam é sin a dhéanamh ach shocraigh mé díreach díriú ar an ábhar a bhí, a raibh mé éiginnte faoi, a raibh mé cineál neirbhíseach faoi nach dtabharfainn liom i gceart é, agus taighde a dhéanamh ar na réimsí sin agus cúnamh a lorg de réir mar a theastaigh sé. Agus. Sílim gur, sílim gur, gur, gur, gur éirigh leis sin. Ach, ach, ach, feicim an chontúirt a bhfuil, bhfuil, bhfuil tú caint air, ceart go leor, ach sílim gur éirigh liom an, an, an chontúirt sin a sheachaint. Iontach, iontach.
Go raibh maith agat. Go raibh maith agat féin.
Tá go maith. Ar mhaith le héinne eile ceist a chur ar Thadhg?
an-mhaith ar fad, a Thaidhg, go deas a bheith ag éisteacht leat ag caint faoi an saothar sin agus an-spéisiúil an méid a deir tú faoin leabhar sin agus na Giúdaigh le Pádraig Ó hÉallaithe. Mar ní mar sin atá cúrsaí sa seantraidisiún, i dtraidisiún na Sean-Ghaeilge agus na Meán-Ghaeilge. Bhí an-mheas go deo ag na Gaeil ar na Giúdaigh. Ach tá sé sin feicthe agam, an rud a deir tú, sa traidisiún déanach, mar a déarfá, go bhfuil, nach bhfuil an meas céanna, sé sin go bhfuil siad, mar a déarfá, dian ar na Giúdaigh más maith leat, mar a thugann tú le tuiscint ansin. Agus níl fhios agam cén uair a tharla, seans gur tharla sé leis na saothair a tháinig isteach smaointe beatha Chríost agus a leithéid sin sa cheathrú, sa chúigiú haois déag agus gur tháinig le saothar mar sin, mar a déarfá, níl 'fhios a'm, ar, frith-Ghiúdachas nó a leithéid a thiúrfainn air. Ach an bhfuil sé láidir sa mbéaloideas ann?
Bhuel, is dóichí go bhfuil, ó thaobh, ó thaobh, ó thaobh ehm ceartas polaitíochta nó hé bith cén bealach leis sin a rá i nGaeilge, is dóichí, is dóichí nach bhfuil sé sin ann eh níos mó. Níor chuala mé, níor chuala mé a leithéid de scéal á, á, á aithris os ard ariamh agus sin é an fáth gur bhain sé cineál, bhain sé geit asam nuair a tháinig mé air i leabhar, i leabhar Pháraic. Ehm. Sea. Ceann de na rólanna atá ag, an ról b'fhéidir is tábhachtaí atá ag an ábhar sin sa mbéaloideas ná gur scéilíní iad a mhíníonns cén fáth go bhfuil rudaí mar atá siad sa saol nádúrtha. Mar shampla, tá scéal a úsáidim sa leabhar agus séard tá ann ná go bhfuil an slánaitheoir ag siúl ar an gcladach, feiceann sé na Giúdaí, breathnaíonn sé ina thimpeall féachaint cén áit a bhféadfadh sé dul i bhfolach ann sa gcaoi is go dtiocfadh sé slán, agus cloiseann sé glóirín áit éicint a deir, Gabh isteach anseo faoi mo shliogán! Agus séard atá ann ná báirneach. Agus déanann sé míorúilt agus déanann sé cineál firín beag bídeach dhó féin agus isteach leis faoi shliogán an bháirnigh agus agus ní ní ní thagann na Giúdaigh air, bíonn orthu imeacht arís agus níl tásc ná tuairisc air agus. Tagann an Slánaitheoir chuige féin arís déanann sé míorúilt eile agus tá sé ina fhear breá scafánta arís agus deir sé leis an mbáirneach, Ó tharla gur tháinig tú i gcabhair orm inniu, as seo amach beidh sé de chumas ionat tú féin a ghreamú leis an gcarraig agus tagadh stoirm agus tagadh anfa agus. ní bheidh rud ar bith in ann tú a chorraí ón gcarraig, agus sin é an fáth go bhfuil an báirneach in ann é féin a ghreamú den charraig. Agus tá riar de na scéalta sin ann, agus tá, tá, so, tá na Giúdaigh, is drochscabhaitéirí iad, ach chomh maith leis sin, tá siad fite fuaite leis an, leis an, an ról eile atá ag an scéal, leis an saol nádúrtha a mhíniú do na daoine. agus thaithnigh an stuif sin go mór liom agus shamhlaigh mé go dtaithnódh sé go mór le cailín, cailín beag a bhí ag cur suim i scéalta tharla gurbh in an t-ábhar a mbeadh cion ar leith aici air agus so ar bhealach, ar cúpla bealach shíl mé go raibh sé, go raibh sé feiliúnach don, le húsáid sa scéal.
Go maith, sea. Uáitéar, do bhí, Do bhí Uáitéar mar léachtóir agat féin, a Thaidhg, nach raibh? Bhí, bhí, bhí, agus mar mentor freisin, caithfidh mé a rá. Mar mheantóir. Agus theastaigh uaim rud éicint a lua freisin mar tá tá Madame Lazare, tá sé ar an gcéad leabhar atá foilsithe faoi inphrionta nua a sheol Futa Fata anuraidh, inphrionta do dhaoine fásta, agus an t-ainm a roghnaigh mé ar an inphrionta ná Barzaz, agus bheadh 's ag Uáitéar cén bunús atá leis sin, mar. Is focal Briotáinise atá ann agus tagann sé, is tagairt atá ann do shaothar an-tábhachtach i saol an traidisiúin sa mBriotáin, Barzaz Breiz, sé sin bairdne nó cineál véarsaíocht na Briotáine a cuireadh de bhailiúchán mór d'amhráin na Briotáine. Agus bhí grúpa ceoil ann sna hochtóidí agus Barzaz an t-ainm a bhí orthu. Agus bhí mé a' cuartú cineál focail nó cineál, ahem, cineál lipéad a bhí ábhairín neodrach, nach, a bhí, a bhí ábhairín Gaelach ach gan a bheith ró-Ghaelach, rud eicínt a bheadh, a mbeadh úire agus mar a deirim, neodracht ag baint leis, nach raibh, nach mbeadh 's ag daoine go díreach cén cúlra a bhí leis, ahem, don, don inphrionta seo agus thaitnigh fuaim an fhocail liom, barzaz, agus. tá beagáinín pizzazz ag baint leis freisin, b'fhéidir. So, ach bíonn. Agus tháinig sé sin chun cinn sa naoú haois déag, mar a déarfá, ar bhealach shílfeá gur cineál réabhlóide a bhí i gceist i dtraidisiún na Briotáinise chomh maith, nó athbheochan na Briotáinise agus cur chun cinn na cainte, mar a déarfá. Tá mé ag ceapadh gur tháinig Barzaz Breiz. Níl 's agam cén bunús atá leis an téarma, an dtuigeann tú, taobh níos faide siar ná sin ach.
Bhuel, is ionann barzaz agus bard. Agus bard, dar ndóigh, sea, sea. Sea,
sea. So sin a bhí ann agus nuair a bhí aithne agam air, an fáth gur tharraing mé é sin anuas, nuair a bhí aithne agam ar Bháitéar i gColáiste Phádraig i dtús na n-ochtóidí, bhí sé, bhí sé th'éis, díriú ar an mBriotáinis a fhoghlaim agus bhí an-suim agam féin ag an am i gceol Alan Stivell agus sa saol sin ar fad agus shocraigh mé go ndíreoinn féin ar bheagán Briotáinis a fhoghlaim agus roinn sé a chuid eolais dom agus chuir sé mé i dtreo cúrsa samhraidh agus chuir mé tús leis an bhfoghlaim agus thug mé, thug mé liom an teanga, measartha maith. Agus ansin, blianta ó shin, bhí mé théis, nuair a shocraigh mé síos agus nuair a thosaigh na páistí ag teacht, bhí sé an-deacair a bheith ag goil ag an mBriotáin agus Ní raibh an t-idirlíon chomh tréan is atá anois agus chaill mé teagmháil ar feadh blianta leis an mBriotáin agus ní raibh mé théis plé ar bith a bheith agam leis an teanga. Agus ansin thart ar 2010 nó mar sin, ba mhór i gceist Aifric ag an am agus bhí sé théis gradam a bhaint amach ag Féile na Meán Ceilteach, mar a luaigh tú, a Phádraig, agus tháinig an bhean seo i dteagmháil liom. Agus bhí, bhí beagán aithne agam uirthi agus, agus mé ag fánaíocht liom sa mBriotáin blianta roimhe sin. Agus bhí sí anois ina léiritheoir teilifíse agus bhí sí ag iarraidh scannán a chruthú sa mBriotáinis agus bhí sí ag iarraidh duine eicínt a thiocfadh ann agus ceardlann a stiúradh. i mBriotáinis ar an scríbhneoir scripte agus bhí mé anseo ar an Spidéal maidin i mí na Samhna, bhuail an fón, chéad rud eile bhí an bhean seo ag labhairt liom i mBriotáinis. So b'éigean dom a rá dáiríre ní dóigh liom go mbeadh sé ar mo chumas é seo a dhéanamh, chas mé ar an mBéarla agus, Agus bhí sí a rá, Ah, bhuel, is dream óg iad agus beidh go leor Béarla, Béarlóirí ina measc, beidh Béarla sách maith ag riar acu agus tá Béarla agamsa agus tá Briotáinis de chineál áirithe agamsa. Ní raibh sí ró-chruinn ach déanfaidh muid, déanfaidh muid an beart mar a déarfadh Ciarraíoch. So, shocraigh mé díreach mar eachtra spéisiúil go dtabharfainn faoi agus chuaigh mé anonn agus chuaigh mé anonn arís cúpla uair agus chuir mé aithne ar na daoine sin agus tá mé fós i dteangmháil le cuid mhaith acu. So tháinig athbheochan ar mo spéis sa mBriotáinis agus ar mo chumas sa teanga freisin mar bhí bhí mé féin ag foghlaim agus mé ag iarraidh a bheith ag múineadh. So sin sin cuid den chúlra a bhaineann le le Barzaz a Chaoimhín.
Ana mhaith. A chairde, is dóigh liom go gcaithfimid deireadh a chur anois leis an seimineár, ach amháin má tá ceist phráinneach ar bith ag duine ar bith, ach tá an clog cineál ag bagairt orainn, tá cruinniú againn, cuid againn ag a dó, a Thaidhg. Ach b'fhéidir mar sin, a chairde, fanfaidh mise ar an líne leat, a Thaidhg, ach dá bhféadfadh sibh bhur mbuíochas a chur in iúl, b'fhéidir, do Thadhg mar sin, a chairde, agus go raibh míle maith agat a Thaidhg mar sin, an-shuimiúil ar fad.